igbo bụ igbo ekene m unu hmm. ihe m na-ekwu okwu ya na mgbede a bụ na ahụju m anya na Upper Iweka ndị be aghọtazikwa m ihe na-emenụ ihe anyị kwuru abụzikwa nke na ihe na-emenụ bikonụ ihe m na-eji na-ekwu ihe a onye nwetara ozi a na ya zisara ndị ọzọ maka na awụsa abaa n'ọka nke a wụzikwa na igbo abago ọka kedu nke bụ na ị ga-agacha ebe ị na-aga lọtazịa n'ala igbo wee pụta n'ọpi wee pụta na anambra steeti ọ- na Upper Iweka ị gba moto ka ị banye ee keke ka ị banye ebe ebe ị na-aga keke buru gị buga na Chisco Park Upper Iweka i ruzie ebe ahụ before onye keke ahụ ga-akwụsịla keke ya ị na-agwa ya na ọ wụ ebe a na ị chọ ka e bute keke a ka e bute gị so ndị agent ha gbazi ha gburugburu ụmụazị abụọ ha ewepụta chisel nke ọzọ wepụta mma nke ọzọ wepụta bottle the young boy the little bit fair nwee kpọmkpọmkpọm n'iru n'akụkụ anya ya onye nke ọzọ dịkwa chara ọcha mkpụrụ ọgbaka then onye isi hazi dị oji eze kụpụsị dị ezigbote oji gbara dimkpa ọ wụkwa na ọ gba dimkpa kama na o nwere ahụ o buru ibu ọ nọzie ebe ahụ ewepụtazie ihe ahụ ha n'ebe a ga-anachicha gị ihe niile i ji kpọbatazie gị ebe ahụ n'ọnọdụ na ị na-achọ ịgba tiketi ị gbacha the tiketi ị wụrụ nwaanyị ha anacha gị ihe niile i ji werezie mma na ihe a chede gị na i kwuo okwu ha sụgbuo gị ebe ahụ gosi gị ebe ndị e gbugoro egbugoro n'Upper Iweka ihe m na-ekwu okwu ebe ọ wụ kịta wụ na chisco park Upper Iweka ihe m ji na-ekwu ekwara onye nụkwara ozi agbakwana nkịtị maka na ọ wụ na ị gba nkịtị ya ha ma onye nke gị na-eme njem Ị- ọ wụ na ị nụ ozi a zisara ya ndị ọzọ na ọ wụ na i jegide ihe niile ị na-eje nata bụ na ọ na Upper Iweka ka ị ga-akwụsị biko ọ wụgodi na a kwụsị gị na na onye ndị keke maka na ha ya hụ na ndị keke- ndị ke- ndị keke ị gba ị gba ha drop ebe a, ebe a ka ha ga-ebute gị ha ga-anacha gị ihe niile i ji mụa ama ama m ihe m na-ekwu o mere m Em- agbanị m ihe niile m nwere ike ịgba- gbanị ka m see ha m- m see ha mana aga m egosi ha an- m ga-egosi unu onyonyo ndị a n'ihi na agbanị m sete ha na na na fonu m n'ekwentị m kedu ihe bụ na na anyị na-achụ nta nwanne gị pụtasị si na ụkwụ gị na na dịka ụkwụ anụ ama anụ m ihe niile anyị na-asụ niile batara ebe ahụ bụcha ndị ndị be anyị ndị be anyị o nweekwe ndị ugwu n'ebe a ndị ugwu n'ebe a na-erere onwe ha ihe na-aga ihe na ibute ha ibute ha anaghị nke ha megidezi tibe draiva ihe draiva load wee wee ee loduo moto ya to ee 225 ha nakọrọ draiva were 8000 naira nye tikwe ha n'enu ya aghọtazibe ihe na-eme mana ahụna m that na na obodo adịghị mma si anambra n'aka Unu- ndị be anyị chetakwa na na SARS SARS SARS SARS bidoro na Anambra na o bidokwana again Upper Iweka ada agazi aga ị wụrụ onye njem nwanne gị ọ na- nwanne gị nwoke ọ na-eme njem nwanne gị nwaanyị ọ na-eme njem papa gị na mama gị ebe ọbụla ha na-eme njem sị ha akwụsịkwana Upper Iweka sị ha na ha akwụsịkwana Upper Iweka ma ya fọzi nke a ga-ebu ha aga na Chisco Park Upper Iweka n'ebe ebe arụ a mkpamkpa a na-akpa biko onye hụrụ onye nwetara ozi a zi- ziere ndị ọzọ maka ihe ha na-eme ebe ahụ ọbara nọ n'ime paakị ha ahụ karịrị akarị eji m anya m fụ ha nakọsịa gị ihe ị bụrụ nwaanyị ha sị na ha ga-amanye gị bọtụl n'ara na ha ga-eme gị nke a okwu niile rụrụ arụ ahụna m ihe mere ndị be anyị ji si na ha ya ha nata n'ugwu ahụna m ihe mere ndị be anyị ji si that na si na o nwe ihe ọbụla na-eme nsisi ya mere na ha ya ha nata na igbo adịrọkwa mma si na anambra steeti na o si n'ọnịcha bikonu asịkwana na na ọ gbasaghọ gị na ị nwere moto nke gị cheta na onye nke gị nwere ike na-eme njem kwụsị ihe ọra nwere ike ịbịa kwụsị n'Upper Iweka si ka ọ baa Upper Iweka abụghịkwa Upper Iweka ebe m na-ekwu okwu ya ihe a bụ na Chisco Chisco Park ndị m na-ekwu okwu ya wụ nwa okorobịa dị oji fụrụ afụ maka na ị na-ene ya bụ nwa okorobịa ị hụrụ ndị a ndị SARS chụburu ọsọ ndị a ndị SARS chụburu ọsọ ọ gbacha manata eme EndSARS ị ma na ebe ihe ọjọọ dị ebe a na-asị mena ihe ọjọọ e nwere ọghọm na uru ya mgbe a na-asị mekwa ihe dị mma e nwekwara ọghọm na uru ya mana nke nke ọnịcha a, ahụ ọzọ ihe e mere biko mụnwa onwe m ga-agba mbọ hụ na ozi a ruru Nnamdi nwa amadi a aka ka ọ hapụ ịnọ n'ebe a na-atasa afụ ndị ndị nọ n'ọnịcha ọnịcha ada agazi aga

kama ihe m na-ekwu bụ na ọwụọ na onye nke gị na-eme njem sị agbakwana keke nke ga-ebu ya sị na ka ibuga ebe ọwụ na ọ maghị ebe ọ na-aga ya baa ihe dị ka eh, ke- obere obere moto a na-aba ọ ya baa taxi ego ole ọbụla ọ masị ya were mana ọ baa keke ha ya-ebuga ya ebe ahụ maka na ha nwee agent biko nu ya ka na biko ọ nụrụ ozi a zie ndị ọzọ na mkpamkpa na-akpa na na na Upper Iweka m- ezigbo mkpamkpa na-akpa na Upper Iweka ọwụ na m afụrọ ọwụ na m o merọ m taa taa taa taa nke bụ abalị atọ n'ọnwa n'ọnwa ise n'afọ anyị nọ n'ime ya ama m ihe m na-ekwu o mere m o mere o mere o mere eme o mere ọ mmadụ akọrọ m ya na o mere m ya ka m ji sị ka m ziere ndị ọzọ ebe ndị oyibo sị ahụgo m ihe ọghọm a m gaghị achọ ka o mee onye ọzọ ndewo